nin ko in bɛ ka kɛ yɔrɔ min o ye frontière frontière min bɛ yen n'a bɛ mali ani burkina faso n'a b'o kofɔ bakari awa i k'a dɔn jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ JNIM kofɔ kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka réunion k'olu boloda u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye banbaliw la ani k'a dɔn k'a fɔ waajuliw k'u bɛ k'o kɛ awa i k'a dɔn an ka villagew la groupe armé terroriste minnu filɛ nin ye ni an bɔra k'o fɔ n'o ye JNIM ye bakari ko yalima u bɛ ka awa i k'a dɔn an dalakɔrɔbɔ de wa u bɛ ka fɛn wɛrɛ de ɲini n'o bɛ AES awa i k'a dɔn a cɛdenw kofɔ ɲininkali in kun bɛ koyi sabu kunnafoni jɔnjɔn caman fɛ k'a jirala k'a fɔ jɛkulu caman bɛ yen minnu ni JNIM tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bakari k'u yera awa i k'a dɔn dugumisɛnninw caman na min bɛ villagew kofɔ mali ani burkina faso olu ni ɲɔgɔn cɛ bakari k'u ka ɲɔgɔn ye u k'a barika bɛ ka bonya kosɛbɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ u ka waajuliw awa i k'a dɔn o fana barika bɛ ka bonya kosɛbɛ kunnafonidi sira fɛ k'a jirala k'a fɔ min y'u ka chef de groupe min bɛ yen n'a bɛ wele ko awa i k'a dɔn abu yehiya bɛɛ b'a dɔn ni abu yehiya ye nka a tɔgɔ yɛrɛ ye mahamudu bari ye bakari nin cɛ in awa i k'a dɔn ko ale kɔni bɛ mission min na cikan gɛlɛngɛlɛn de dilen b'a ma awa i k'a dɔn a bɛ maa min ka ci la o de ye amadun kufa n'o ye criminel mafala jugu ye a ko hakili jiginna ko an hakili b'a la octobre kalo tile tan ani seegin tɛmɛnen nin cɛ in bakari ko a jirala k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn amadun kufa a ka bras droit de don wa a kun bɛ awa i k'a dɔn waajuli la mali ani awa i k'a dɔn niger olu frontières la erikaba y'a jira k'a fɔ min y'an ka forces armées minnu bɛ n'o ye an ka finitigiw ye minnu bɛ AES awa i k'a dɔn o tɔgɔ la ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na i k'a dɔn k'u bɛ ka baara caman kɛ baara minnu bɛ ka kɛ awa i k'a dɔn anw ka frontière saba in na n'o trois frontières n'o b'o kofɔ u ka nin action min filɛ nin ye bakari u ka wulikajɔ ninnu k'a kɛra sababu ye min ye awa i k'a dɔn banbaanciwaleya tigilamaa ninnu u bɛ awa i k'a dɔn terrorisiw kofɔ a camanba de bɔnɛna u ni na an min fara a ma kɛmɛ i b'a kɛmɛ kɛmɛ sarada de ye k'a jate o sira fɛ armes de guerrew n'o bɛ kɛlɛkɛminɛnw caman kofɔ an y'olu caman an y'olu jaso an y'olu tiɲɛ dɔw bɛ an y'olu awa i k'a dɔn kɛ dɛnkɛrɛfɛ o de siratigɛ la ko awa i k'a dɔn wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to ninnu bɛ jɔsi cogo min ka bɔ anw da la nka u n'a ta bɛɛ bakari awa i k'a dɔn kɛn bɛ i b'a fɔ ko ntɔn dɔw bɛ faga u la dɔw wɛrɛ bɛ bɔ nka ni ala sɔnna a ma ni awa i k'a dɔn olu ma sɛgɛn fiyewu ni ala ka jɛ anw ti ɲina wa n'an bɛ taa fana an bɛ se siga foyi t'a la laya jara a ka fasiri de filɛ nin i bolo min bɛ soir de bamako confédération des états du sahel n'o o ko fɔra a bɛ AES a b'o o kofɔ olu ye comité national min ni k'o sigi sen kan siga t'a la k'u kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye k'o baaraw k'o dabɔ dɛ jamana ninnu bɛ se k'u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na a ka ja fo ka taa fara min ye CEDEAO jamana minnu fana bɛ yen AES jamanaw n'u bɛ se ka baara k'o kɛ cogo di i b'a ye k'a fɔ ko min ye jɛkulu min sigilen don AES bolo n'an k'a ma comité national la siga t'a la k'u y'o baaraw u y'o dabɔ Hmm. musa bilali sidibe hmm. a ko min ye jamana saba in ka bɔ sedeyawo la ko a tɔ a tɛ tɛmɛ kalo fila ɲɔgɔnna kan a sera dɛ o de siratigɛ la hmm. i b'a ye k'a fɔ ko min ye comité national n'o bɛ AES tɔgɔ la u kɔni u kɛn bɛ ka dɔ k'o fara vitɛsi kan u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali minnu k'o sigi sen kan ni jamana saba in ko ko don k'u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma yiriwaw bɛ se ka na cogo min na ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na hali bi k'u bɛ o baara de la sɛbɛnnikɛla ko u ka nin ɲɔgɔnye in na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ fana k'o kɛ min ye relation bilatérale ye ka ɲɛsin jamana ma jamana minnu olu bɛ CEDEAO jamanaw kofɔ anw ni aw bɛ se ka jɛ ka cogo di ka baara k'o kɛ ka sɔrɔ CEDEAO kɔni o kuma tɛ a la i b'a ye k'a fɔ ko o wulikajɔ fana ko o baaraw bɛ sen na. sɛbɛnnikɛla ko kabi tarata don n'o bɛnna nɔwanburu kalo tile wolonwula ma san 2024 i b'a ye k'a fɔ ko min ye ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o kofɔra a bɛ abulayi jɔpu a b'ale kofɔ ale ka minisiriso kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye lajɛrɛ belebele o kun bɛ sen na lajɛrɛ min na a bɛ tali kɛ jamana minnu n'u bɛ AES jamana olu kɔnɔna la a minisiri caman caman de kɔni olu nana nin lajɛrɛ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko janvier 2025 o de kɔni siga t'a la o na kɛ waati ye waati min ni mali burukina faso niger u na bɔ CEDEAO la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o tɔ kɔni ye kalo fila ɲɔgɔnna ye u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de bila sen kan ayɛsi maaw ko don fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na CEDEAO na o na u ka se ka guwari kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ don a la sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka nin ɲɔgɔnye in na kunun n'o bɛnna novembre kalo tile duuru ma ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bonya ani a makama o kun taalen bɛ ka kalifa anw ka jamanakuntigi la n'o de bɛ jenerali darime asimi goyita o bɛɛ lajɛlen ko in bɛɛ lajɛlen kun taalen bɛ ka kalifa ale ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ɲɔgɔnye in kɔfɛ anw ka dipulomati min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ abilaye jɔpu la abilaye jɔpu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana ninnu ka ɲɔgɔnye dɔwɛrɛ tɛ koyi an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sen kan walasa mun ye confédération ye hali bi a bɛ se ka sinsin cogo di kosɛbɛ an bɛ se k'an bolo k'a di ɲɔgɔn ma cogo di naamu walasa mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa k'o sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye ablaye jɔp kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na feuille de route min ni o bɛ nin waati na ayɛsi maaw bolo ko siga t'a la ko a bɛ sira caman de kan lakana défense diplomatie fo ka taa fara mun ye développement kan n'o bɛ yiriwa kofɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin volet bɛɛ lajɛlen ye a baaraw bɛ senna AES o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye abilayi jɔpu ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ volet min bɛ n'o bɛ tali kɛ sécurité la n'o bɛ lakana o kofɔ a ko minisiri minnu ka baara ɲɛsinnen don lakana ma ni jamana saba in na olu bɛ ka wulikajɔ k'o bila sen kan lakana o bɛ se ka sinsin cogo min na a madu maka ɲama ko o fana bɛ waati jan bɔ kosɛbɛ a ko n'o bɔra yen min bɛ diplomatie n'o bɛ kofɔ la wa Ablaye Diop y'a jira k'a fɔ septembre kalo tile tan ani wɔɔrɔ tɛmɛnen a jira k'a fɔ ko min ye ministère des affaires étrangères n'o bɛ jamana saba in ka minisiriw kofɔ u tun bɛ barolasigi la anw ka jamana kɔnɔ yan septembre kalo tile wɔɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko olu fana u ye baara daminɛ a bɛ nin kana waati bɔ Ablaye Diop hali bi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ min ye volet de développement n'o bɛ yiriwa ko fɔ ni jamana saba in kɔnɔna la ko siga tɛ fɛn min na minisiri minnu n'olu fana ka baara ɲɛsinnen don musakakow ma nafolokow ma jiginɛ a bɛ se ka fa cogo min na k'olu fana kɛn bɛ ka porozɛbaw de k'u labɛn koyi wa i b'a ye k'a fɔ ko hakilinabaw de b'u la jiginɛ ninnu bɛ se ka fa cogo min na sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ siga tɛ fɛn min na wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye CEDEAO kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko janvier kalo tile janvier nata in 2025 ni jamana saba in a bɛɛ lajɛlen mana bɔ CEDEAO la an bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de k'o tigɛ sen kan an ka laɲini n'o bɛ AES ka laɲini o kofɔ ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na